Mutu omwe tabwera nawo pano ndi wakuti Nebukadinezara alota maloto, Danieli amasulira. Inali nthawi yakaleyo mfumu ya ku Babulo inadzalota maloto. Danieli anadzawonanso masomphenya osiyanasiyana. Mulungu anafotokozera Danieli chomwe chidzachitike pa dziko lapansi m'nthawi yotsiriza. Anadzamuonetsa maufumu omwe adzauka ndi maufumu omwe adzagwa mpakana pa nthawi yotsirizirayo. Ndiye lero timpemphe Mulungu atitsegule maso, atitsegule makutu tione chikuchitika nchani pa nthawi ino ya. Daniel 2:28 Kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi, yemwe adziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Uyu anali Danieli kuwuza Ariyoki yomwe inali nduna yayikulu ya Nebukadinezara kuti palibe munthu angathe kufotokoza lotolo koma Mulungu yekha wakumwamba yomwe Kunadzapezeka kuti Nebukadinezara anadzalota maloto. Kutacha m'mawa mwake iye anayiwala kuti walota chiyani koma anali wozindikira kuti maloto amene analotawo ali ndi cholinga ndipo ali ndi chithandauzo chake. Zinamvuta kwambiri mu mtima napwetekeka ndithu. Atakhala anapangisa msonkhano kuyitanitsa zinduna zake zonse, anthu onse ankagwira ntchito mu Babulo, Anthu ozindikira kumasulira maloto onse anaitanidwa, koma panalibe ngakhale mmodzi kuti amasulire malotowo. Ndiyeno mfumu inalamula kuti onse aphedwe, chifukwa sakugwira ntchito, sakuidziwa ntchito imene akugwira. Ndiyeno nduna yayikulu ya Nebukadinezara yomwe inkatchedwa ndi dzina loti Ariyoki, inadzapezana ndi Danieli kubwera pamaso pa mfumu kuti Danieli afotokoze chomwe analota mfumu ndi kuthandauzira kwache. Pajatu mfumu inadzayiwala kuti inalota chiyani. Ndeno Danieli anayamba kufotokoza chomwe analota mfumu. ndi kuthandauzira kwache tikuona pa Daniel 2:28. Anatero Danieli kwa mfumu, Koma kuli Mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi, Iye ndiye wadziwitsa mfumu Nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza. Nkhani yagona apa ndi yakuti masiku otsiriza kudzachitika chiyani? Ndipo Daniel anapitirira kuyiwuza mfumu olo kuyikumbutsa chomwe iyo inalota, ndi kunena kuti, Inu munalota chimunthu cha maonekedwe osiyanasiyana. Mutu wache unali wa golide wabwino, chifuwa chache ndi manja ache za siliva, mimba yache ndi chiuno chache za mkuwa, tinganene kuti brass pa chizungu, miyendo yache ya chitsulo, mapazi ache mwina chitsulo mwina dongo. Ndipo mfumu inayamba kumwetulira kuona kuti yayambano kukumbukira zomwe inalota zija. Ndiyeno inalingalira kufuna kudziwa kuti zonsezi zikuthandauza chiyani. Ndiye tiye tione pa 34 vesi. Mwala unasemedwa popanda manja nugunda fanoli pa mapazi ache okhala chitsulo ndi dongo. pamenepo chitsulo dongo mkuwa siliva ndi golidi zinapereka pamodzi ndi kusanduka ngati mungu wa pamadwale mwala unagunda fanoli ndi kusanduka phiri lalikulu kudzaza dziko lonse lapansi ndipo mfumu nebukadinezara inalingalira kuti izindikire kuti zonsezi zinkathandauza chiyani ngakhale danieli ana Fotokoza kuti mutu wake unali wagolide, chifuwa ndi manja zasiliva, mimba ndi chiuno zamkuwa, miyendo yachitsulo, mapazi achitsulo mwina dongo. Ndipo mwala unasemedwa popanda manja kudzagunda fanoli pamapazi ndi kuphwanya fano lonse lija. Ndiyeno akutinso dziko lonse linadzaza ndi phiri lalikulu. Mfumu inapwetekedwa mumtima kulingalira kuti idziwe kuti zonsezi zinkathandauza chiyani. Koma poyamba anauzidwa kuti izi zidzachitika zimene zidzachitika m'masiku otsiriza. tsono danieli anayamba kufotokoza loto lomwe inalota mfumu nebukadinezara pa 38 verse inu ndinu mutuwo wa golide kuthandauza kuti nebukadinezara ankayimira mutu wa golide tikanena kuti golide inkayimira ufumu wa babulo nebukadinezara Ndi pambuyo pa inu padzakhala ufumu wina wochepa ndi wanu, ndi ufumu wina wachitatu wamkuwa wakuchita ufumu pa dziko lonse lapansi, ndi ufumu wachinayi udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufooketsa zonse, ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi uwu udzaphwanya ndi kuswa. Ndipo umo mudawonera mapazi ndi zala zache mwina dongo lowumba mwina chitsulo. Ufumuwo udzakhala wogawanika koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo popeza mudawona chitsulo chosanganiza ndi dongo ndi zala za mapazi.

Mulungu wamkulu wadziwitsa mfumu chidzachitika m'tsogolomo. Ndiyeno tadziwa, tikhale ozindikira kuti zonsezi zikuimira maufumu. Monga tanena kuti mutu unkaimira golide, kulinganiza kuti golide unkaimira ufumu wa Babulo, Nebukadinezara, akuti after iyeyo padzabweranso maufumu ena. Ndiye tikhale ozindikira kuti apapa akukamba za maufumu endiso izizi akuti zidzachitika munthawi yotsiriza. ifeyo tiziwenso kuti tili mnthawi iti mnthawi ino yasopano ndi akuti mwala unasemedwa kuzagunda fanoli pa mapazi kuphwanya fano lonse ndipo akuti dziko lonse linazaza ndi phiri lalikulu tizindikire kuti yesu khristu ndi mwala ambuye akamabwera aza- azagwetsa mafumu onsewa a pa dziko lapansi ndipo iwo ndi amene azalamulira mpaka muyaya. Ngakhale history ikuvomereza zomwe zinalembedwa mu Baibulo. Ndipo utatha ufumu wa Babulo mchaka cha 539 BC, unazabwera ufumu wina wa Media ndi Perisia omwe ukuyimira chifuwa manja za siliva unatha mchaka cha 331 BC. Utathawo unabwera ufumu wa Greek omwe ukuyimira mimba, chiuno, za mkuwa unazatha mchaka cha 168 BC. Utathawo kunazabwera ufumu wa Aroma womwe ukuimira miyendo yachitsulo unazatha m'chaka cha 476 AD, ndipo mapazi achitsulo dongo mgawaniko wa Aroma, ndipo akuti mphamvu yachitsulo inalimo mapazimo. mwina chitsulo mwina dongo, ndipo kuthandauza kuti ufumu maufumu awa anagawanikana 10, analipo maufumu ena amphamvu ena opanda mphamvu moti ena anagwesedwa. Kufikira pa tenera kuzindikira kuti mapazi a chitsulo mwina dongo unali mgawanidwe wa Roma unagawanidwa magulupu khumi, Ndipo wina unali wolimba, wina unali wofooka, monga chitsulo chilimba kuposa dongo. Ufumu wawo unali motero, Anglo-Saxon ndi dziko limene tikulitcha England, Alamani ndi dziko la German panopo, Lombard, Italy, Franks, France, Burgundians, Poland, Suevi, Portugal, Visigoth, Spain. Vandals unagwetsedwa, Heruli unagwetsedwa, Ostrogoth ufumu wawo unagwetsedwanso. Daniel akupitirizanso kutifotokozera za maufumu a dziko lino lapansi. Ndipo Daniel ali kukhala anaona zilombo zinayi zosiyanasiyana zikutuluka m'nyanja. Ndipo ana, anada nkhawa kuti azindikire chilombo chachinayi chomwe chinasiyana kwambiri ndi zinzake, ndipo chinali ndi nyanga khumi, ndipo nyanga imodzi yomwe inaphuka posirizira inagwetsa nyanga zitatu. Ndiye analingalira kuti aziwe kuti zonsezi zikuthandauza chani. Tikaona pa Daniel 7. Vesi 17 akuti, Zilombo zazikulu izi zinayi ndizo maufumu anayi amene azauka padziko lapansi. Ndiye tizindikire kuti zilombozi ndi maufumu. 23, Chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi padziko lapansi, umene uzasiyana nawo maufumu onse, nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Ndipo Daniele atayang'ana mu chilombo chachinayi, chomwe chinasiyana ndi zinzake zonse, champhamvu, chowopsa, anawona muli nyanga khumi. Ndipo nyanga ina inaphuka pambuyo pake ndi kugwetsa nyanga zitatu, kutanthauza kuti, ngati mmene tawonera kuti chilombo chitanthauza maufumu, nyanga zitanthauza maufumu, ndiye ufumu wina unaphuka pambuyo pake ndi kugwetsa maufumu atatu. Akuti ufumuwu unali wowopsa, wamwano, ndipo unali ndi mawonekedwe a munthu pakamwa pa kunena zazikulu. Ndiyeno tiwona kuti ufumuwu uli bwanji, ukutipanga affect bwanji m'nthawi ino yatsopano. Daniel 7:23, Chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi padziko lapansi, umene udzasiyana nawo maufumu onse, nudzalusa dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Ufumu wa Roma unagawanidwa motere. Kunena za nyanga khumi, mu ufumu uwu adzauka maufumu khumi, ndi pambuyo pawo idzauka ina, iyo idzasiyana ndi oyamba aja nidzachepetsa maufumu atatu. Akuti mu ufumu uwu idzakhala udzakhalanso ufumu wina umene udzagwetsa maufumu atatu, iyo idzakhala yamphamvu koposa. Ufumu wakuti udzanena mawu akutsutsana ndi Wam'mwambamwamba. Nidzalemetsa opatulika a Wam'mwambamwamba. Nidzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Tiyenera kuona kuti ndi ufumu wanji womwe unapha anthu a Mulungu? Ndi ufumu wanji womwe unayesa kusintha lamulo la Mulungu? Ufumuwu udzavuta kwabasi padziko lino lapansi ndipo udzasokoneza dziko lonse mpakana kufikira Ambuye Yesu mmene adzabwerera. Kufikira pano sono tiyenera kuona mmene ufumuwu unasinthira zinthu. Mutu woyamba tiona mmene unasinthira lamulo la Mulungu. Mutu wachiwiri tizaona mmene ufumuwu unasinthira nthawi yomwe inalengedwa ndi Mulungu. Mutu wachitatu tizaona mmene ufumuwu unalemetsera anthu opatulika. Nde posataya nthawi tiyeni tione ka video clip aka.

AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, second edition, 1910,
kusintha nthawi ufumu utazipera tokha kutiwuza kuti ndiwo unasintha chipem- lamulo la mulungu lomwe linayikidwa kuti tizipemphera saturday ndipo iwo unayika kuti tizipemphera tsiku la sunday Tikawerenganso mu Decreto di Translat Episcop Cap. The Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Akuti Papa ali ndi mphamvu kusintha nthawi, kusintha lamulo la Mulungu, ngakhale zonse zogwirizana ndi Yesu Khristu. Tikawerenganso mu The Catholic World, page 809, lomwe linatuluka mchaka cha 1894. akuti she took pagan sunday and made it christian sunday and thus the pagan sunday dedicated to Balder became the christian sunday akuti tinganene kuti uh, Balder chinali chipembedzo cha dzuwa chipembedzo cha mafano ndipo ufumu unatenga chipembedzo ichi kuchiika pa sunday kuti onse ma christians azipemphera pa tsikuli Tikawerenganso mu The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1957, page 50, We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Kutiuza kuti tikutamanda tsiku la Sunday malo mwa Saturday chifukwa chakuti Roman Catholic ndi imene inasintha tsikuli. Yohane woyamba chapter 5 verse 3. Pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu, kuti tisunge malamulo ache, ndipo malamulo ache sali olemesa. Ichi ndi chikondi cha Mulungu, potipasa malamulo ake. Ndipo tikasunga malamulo ake, Ambuye azatipulumusa, tizakhala osangalala pakana muyaya. Sitikunena kuti aliyense ali m'mpingo uwu ndi wosochela, iyayi sitikutero. Tikungonena muchitidwe omwe ukuchitidwa ku mpando or tinene kuti ku likulu la ufumuwu. Ndili wodalila kuti mmene tikukhalila m'nthawi ino yotsiliza, Ambuye ayesetsa kutionetsa njila yabwino ndi yoipa. Ndiyeno zili kwa ife kuti tisankha mbali iti. Ezekieli 3, 18-19, Koma iwe osam'cenjeza, osanena kum'cenjeza woipayo aleke njila yace yoipa, kum'sunga ndi moyo, woipa yomweyo adzafa mu mphulupulu yace, koma mwazi wace ndidzaufuna pa dzanja lako. Vesi 19 Koma ukacenjeza woipa, osabwerera iye kuleka coipa cace, kapena njira yace yoipa, adzafa mu mphulupulu yace, koma iwe walanditsa moyo wako. Ndiyeno mmene tikuonera apa ngakhale calendar akutiuza kuti Sunday ndi tsiku loyamba mu week. Eksodo chapter 20 verse 8 kulekezera pa 11 Uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika, matsiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza zintchito zako zonse, koma tsiku la chisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Mulungu wako. Mwina nkutheka kuti Ambuye anasintha tsikuli, koma tikuona pa Malaki chapter 3 verse 6 Ambuye akuyankha kuti, Pakuti Ine Yehova sindisintha chifukwa chache inu ana a Yakobo simunathedwa. Ambuye ali ndi chifundo nafe. Sasintha, analipo ndipo alipo ndipo azakhala nafe mpakana muyaya. Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, ndi lero, ndi ku nthawi zonse. Yesu Khristu sasintha. Tiyenera kusunga malamulo ake. Tsiku la Sabata ndi chizindikiro chachikulu chosatha kwa Mlengi ndi anthu ake mpaka muyaya. Ufumu wakuti uzanena mau akususana ndi Wam'mwambamwamba, Nizalemetsa opatulika a Wam'mwambamwamba, nizayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Lisungidwe tsikuli kuyambira madzulo mpaka madzulo, kulowa kwa dzuwa mpaka kulowa kwa dzuwa. Kusintha kwa nthawi. Ndipo Mulungu anatcha kuyerako Usana, ndi mdimawo anautcha Utsiku. Ndipo panali madzulo ndipo panali m'mawa tsiku loyamba. Ndipo Mulungu analitcha nthambolo Kumwamba, ndipo panali madzulo ndipo panali m'mawa tsiku lachiwiri. Yohane 20 verse 19 Pamenepo pokhala madzulo tsiku lomwelo loyamba la sabata, makomo ali chisekere kumene anakhala akuphunzira chifukwa cha kuopa Ayuda. Iyi inali nthawi yomwe aphu- ophunzira a Yesu Khristu anabisala kuopa Ayuda kuti inali nthawi ya madzulo dzuwa litalowa ndipo zitseko zitasekedwa. Iyi inali nthawi ya madzulo pa tsiku la chisanu ndi chiwiri, dzuwa litalowa, tsiku loyamba, nkuyambano tsiku loyamba la mu sabata, tinganene kuti Sande. Levitiko 23 vesi 32 Likhale ndi inu sabata lakupumula, ndipo muzichepetse tsiku la chisanu ndi chinayi madzulo. Kuyambira madzulo kufikira madzulo musunge Sabata lanu. Nkhani yagona apa ndi yakuti kuyambira madzulo kufikira madzulo. Tanthauza kuti madzulo akayamba dzuwa likamalowa paja, kuzacha, dzuwa likamalowa paja, likamalowanso the following day, tsiku lija latha nkuyamba lina. Kuyamba madzulo kufikira madzulo. Ndeno zoti tsiku limayamba pakati pa usiku, midnight, izi zinayesa kuyikidwa ndi ufumu wa pa dziko lino lapansi. Mwa chisanzo tinganene kuti Adamu ndi Eva atalengedwa iwo analibe nthawi kuti awone panopo ndi pakati pa usiku, ndi 12:00, tayambano tsiku lina iyayi sizinali choncho. Iwo kwawo kunali kuwona kuti dzuwa lalowa tayambako tsiku lina, kwacha likamalowanso tsiku lija latha nkuyamba lina. Ufumuwu ndi umene unapha kwambiri anthu a Mulungu, ophunzira a Yesu Khristu, ngakhale Yesu Khristu amene anapachikidwa pa mtanda ndi ufumu womwewu kudzera mwa Ayuda. Tikayang'ananso pa history amati the dark ages, ufumuwu unavutitsa kwambiri motero kuti anthu sankaloledwa kuti akhale ndi Baibulo. Ena anawotchedwa, ena kuponyedwa m'mikango, ena kunyongedwa mu njira zosiyanasiyana. Ngakhale m'nthawi ino tikukhala ino, Ufumuwu ukutsogolera zipembedzo zonse. Kaya ndiwe Mkrishna, kaya ndiwe Muslim, kaya ndiwe Buddha, kaya wa chipembedzo china chilichonse, ukutsogolera kuti pakhale chipembedzo chimodzi. Ndipo panali msonkhano waukulu kusainirana mapepala kuti mgwirizano kuti pakhale chipembedzo chimodzi. Ndiye tiyeni tione video iyi mmene zinayendera pa msonkhanowo kusainirana kuti pakhale chipem. So now we will, we will proceed with the signing ceremony.

Pamenepo angonena, Mtendere, ndi mosatekeseka, pamenepo chiwonongeko chobuukapo chidzawagwera, ndipo sadzapulumuka konse. Tikawerenga mu Daniel 7:25, Daniel akutiuza kuti ufumu wachinayi womwe unachoka mu ulamulidwe wa ufumu wa Roma unapha maufumu atatu, akutero, nudzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo. Mwina nkutheka kuti zonsezi zikulankhulidwa apa sizikupanga sense olo mwina ndi zonama. Kuli bwino kuti tiafunse eni ake a Roma ku Vatican ku Rome kumeneko ku eni ake akumpando akuti bwanji. Ndipo akutiyankha mu zolemba zawo mu Decreto di Translate Episcopo Cap akuti bwanji iwowo. akuti the pope has power to change times to abrogate laws and to dispense with all things even the precepts of christ akuti iwo pope ali ndi mphamvu kusintha lamulo atiyankha ndipo mu chaka cha 2018 pope francis analankhula kuti kuli bwino baibulo lilembedwenso bwino chifukwa ndi lakale kwambiri zina mwa izo sizikupanga sensi mu nthawi ino yatsopano

To rewrite the Word of God, even if it is only the Old Testament, in which there are certain passages that it is
daniel 2 ndi mu daniel 7 masomphenyawo akutanthauza chinthu chimodzimodzi akutanthauza za maufumu omwe anauka ndi maufumu omwe anagwetsedwa ndi kufikira nthawi yomwe ambuye yesu khristu adzabwera Ndipo taona mu Daniel 2 akuti mwala unasemedwa kopanda manja kudzagunda fanoli kumapazi ndipo fano lonse linaphwanyika ndipo dziko lonse linadzaza ndi phiri lalikulu kutanthauza kuti Ambuye Yesu Khristu adzabwera kudzaphwanya ufumu wotsirizawu wa Roma ndipo dziko lonse lidzadzaza ndi ulemerero wawo. Mu Daniel 7 mu chilombo cha chinayi, kunena kuti mu ufumu wa chinayi, momwe munaphuka ufumu wina waung'ono, womwe unagwetsa maufumu atatu momwe taonera kumbuyo kuja. Ufumuwu akuti ndi ufumu wamwano, udzayesa kusintha nthawi, udzayesa kupha anthu opatulika, udzayesa kusintha lamulo la Mulungu. Ndipo zonsezi zikukwaniritsidwa mu ulamuliro wa Roma womwe ukutsogozedwa ndi. papa. Ndeno phunziro lathu lomwe libwerano lachiwiri tizayang'ana mu chivumbuluso 13. Mu chivumbuluso 13 tizawona kuti muli chilombo chotuluka mnyanja. Kodi zonsezi zikuthandauza chani? Koma tadziwa kuti chilombo ndi ufumu. Nde ndi ufumu wanji umene ukuchokera mnyanja? Kodi nyanja ikuthandauza chani? Tizayang'ana m'baibulo Ambuye azatitsegulira kuti tidzapange understand. Ndipo akuti chilombochi chili ndi nambala 666. Kodi zonsezi zikutanthauza chani? After apopo tizawona zomwe zikuchitika mu phunziro lathu la chitatu tizawona zomwe zikuchitika pa dziko lapansi mu nthawi ino ya tsopano. Kuli corona, kuli matenda, kuli zosiyana siyana. Kodi zonsezi zikutanthauza chani ndipo tili mu nthawi yanji? Tizayang'ana m'baibulo ndipo ambuye azatiyankha.